ka m wetara unu akụkọ nke taa nke a bụ akụkọ maka ife kpata na eneke nnụnụ a na-akpọ eneke ada ebe ebe n'oge ọbụla a fụ ya ọ nọ ọ nọ mmiri ụtụtụ ụtụtụ ụtụtụ n'igwe na ime ụwa ka ọ nọ n'urukpu na-efegharị ome ị ma fụnata ebe o bere ebe o wee bụrụ ofu ụbọchị ahụ eneke na-agbata mgba ọfụma o wee sị na ya ya eche ụmụ anụmanụ niile na mgba ka ya nakọrọsịa fa ike fa um um ike fa ife a na-akpọ ya mgbe ahụ bụ ikpo ikpo fa ji ka fa ji eke ike o wee binie buru ụzọ jee be egbe ọ gụọrọ ya Obodo onye bụ ife a? Mbeleke obodo onye bụ ife a? Mbeleke obodo egbe bụ ife a? Mbeleke gbegbelụ gị pụta o na abụ m Eneke ikporo ji ọ nọ n'obodo agba mgba o nwudelu ibe ya o ọ nakọlụ ya ikpo o ji mbeleke ikpo m ikpo na-asa atọ mbeleke eke pụta fa gba agba o buru eke tụọ n'anị eke je sobie maka onye ọ sị na onye ya tụọ n'anị onye ya esorokwa ya fa ejekwa fụ etu o si meri onye nke ọzọ E- egbe sobie fa jee jee jee pụta fụ ee udene ọ gụkwara ya obodo onye bụ ife a mbeleke obodo onye bụ ife a mbeleke obodo udene bụ ife a mbeleke denelụghị pụta mbeleke abụ m eneke ikporo ji mbeleke ọ nọ n'obodo agba mgba mbeleke o nwudelu ibe ya o mbeleke ọ nakọlụ ya ikpo o ji ikpo m ikpo na-asa atọ mbeleke ya na udene gbaa gbaa o buru udene tụọ n'anị nara ya ikpo ya udene sobie fa pụta na nke nduru ọ gụkwalụ nduru obodo onye dị ife a mbeleke obodo onye dị ife a mbeleke obodo nduru bụ ife a duduru gị pụta o na abụ m eneke ikporo ji ọ nọ n'obodo agba mgba o nwudelu ibe ya o ọ nakọlụ ya ikpo o ji mbeleke ikpo m ikpo na-asa atọ mbeleke nduru pụta o buru ya kụọ n'anị fa ncha sorokwa ya n'azụ ejebe ọ sị na o jezuo ụmụ nnụnụ niile wee sị ka ya jezie nke o- a- a- ụmụ obere anụ dị n'anị ndị otu fa ọ jebe ebe izizi ọ pụta bụrụ nke ogini ọ gụọ obodo onye bụ ife a mbeleke obodo onye bụ ife a obodo ogini bụ ife a gịnị lego pụta o na abụ m Eneke ikporo ji o ọ nọ n'obodo eche mgba o nwudelu ibe ya o ọ nakọlụ ya ikpo o ji mbeleke ikpo m ikpo na-asa atọ mbeleke ogini pụta o mechala ya tupu ọ fịara ya arụ ọ gaba ọ gagide gagide pụta fụ ululu ọkwa ụlọ obodo onye bụ ifa mbeleke obodo onye bụ ifa mbeleke obodo ululu bụ ifa mbeleke lululu gị pụta o na abụ m Eneke ikporo ji o ọ nọ n'obodo agba mgba o nwudelu ibe ya o ọ nakọrọ ya ikpo o ji mbeleke ikpo m ikpo na-asa atọ mbeleke bukwalu o bulukwa ululu pịa n'anị pụta na nke nchi pịa nchi n'anị megide ife a megide wee pụtazịa na nke nwamba nke anyị nwa na-akpọ pusu ndị ọcha na-akpọ ya pusikat ọ bata na nke nwamba ọ sị ya obodo onye bụ ife a mbeleke obodo onye bụ ife a mbeleke obodo nwamba bụ ife a mbeleke babalụ pụta o na abụ m Eneke ikporo ji mbeleke ọ nọ n'obodo eche mgba o nwudelu ibe ya o ọ nakọrọ ya ikpo o ji mbeleke ikpo m ikpo na-asa atọ mbeleke Ee, ee, ee, nwamba wee pụta ya na ya wee gbaba agba agba agba o bunite nwamba ka ọ pịa n'anị nwamba atụgharịa were ụkwụ ya naabọ wụọ n'anị jim anụọ nụọ nụọ nụọ agba agba agba o bunie nwamba nwamba wụ ụkwụ ya na na- eh, a- a- ụkwụ ya na aka ya fa ịnọ jim n'anị mekata ife a mekata ife a ọzọzi o jezigo o bulu nwamba nwamba bunie ya jidie na nku jidie na ụkwụ gbasaa ya anya nyado ya azụ n'anị omikpọ tụọ a sị Eneke ngwa na nwamba emego emerigo gị mara ikpo ikpo niile niile ị nakọtara anyị achịzie nwamba na nwamba bụzi ọkamgba nọ n'ebe a Eneke na-efe anya na-efe anya fenie enu a chụ ya ọ chịkọrọ ikpo niile na ifenie fe fe fe fe fe na-efe na-aga na-achụ ya na-efe na-aga na-achụ ya na-efe na-aga wee fenie o nweziri elute nwuli ya arụ ọ nọzọla ebe a na-egba okirikiri na-efe okirikiri na-efe anị na-ene anị na-efe n'elu ọ chọzi ilitu maka na na ọ chịkọsị ikpo mmadụ niile ndị niile na-agba ụmụ ụmụ anụ niile na-agba mgba ọ chịkọsị ikpo fa wee gbagolo ya bụ enu ee e, e, e, nwamba nọ naanị na-eche na ya ka ya dọsasị ya ma ọ bụ na ya o menye igbu ya mana ọ lituozi eri mgbe anwa o nwekwa onye na-afụzi eneke ka ọ na-ebe ma n'osisi o ma n'enu ebe ọbụla n'ọfịa ọ na-efegharị n'elu na-efegharị n'elu nwekwọdụ onye ma ka o si eri nri nwekwa onye madụ ka o si amụ nwa mana ife a ma bụ na afọ ya nụ ma o mesịa nwa ma ụmụ fa ncha na-efegharị n'elu maka na ọ ma na ofe o feturu ana bee e jide ya a nakọrọ ya ikpo niile eni ọ nya bụ na eneke ara ya ebe ebe n'oisi chakpi wọọ